Мы сымэ дау щыт, Мурат сымэ дау щыт. Алыхь фӏы дыдэм тхьэ фӏы дыдэм псори икӏи тӏэ. Сыт ящӏэхэр, сыт ягъахъэхэр? Сыт ягъахъэр? Мэпсо, мэлажьэ, мэшхэж. Сыту фӏыт, сыту фӏыт.
Си пхъу цӏыкӏури дэкӏуа унагъуэ хъужащ.
Уэлий зэхэсха. Нанэ сыгъуасэ.
Пэжуи. Сынохъуэхъу, сынохъуэхъу. Алыхьым псэ быдэ цӏыкӏу пхуищӏ, уей, ар фӏы дыдэм. Си къуэми къишащ, Алыхьым и шыкуркӏэ псори фӏы дыдэу фӏы дыдэщ Тхьэм жиӏэ. Сыту фӏы, сыту фӏы. Си пхъур Тхьэ унагъуэфӏ дыдэ хэсым. Ӏейу сыхуэгузавэ, пщӏэж ар уэ щхьэпсу зэрыщытар. Алыхь зы делэ гуэрым дэкӏуэнщ, сыхуэгузавэ.
Къурэ. Нэ, унагъуэфӏ дыдэщ Алыхьым и шыкуркӏэ, шубэр шубу къыф... Илъэс къэс къыфуещэф, на шуб. Нытӏэ, ей, дау илъэс къэс къыпхуищэфурэ жызоӏэ мы. Иджы зэм зы къахуэщэф, уэ илъэс къэс. Ар модэм икӏыжащ, сыхуейкъым жысӏэ адрейхэм.
Нытӏэ. Ей, къахуэщэхум, ахъшэ яӏэмэ фӏы атӏэ. Тхьэ фӏы дыдэм, мы гъэм щӏэрыпсыбзэ цӏыкӏуу, ауэ пщӏэ маршынэм къригъэтӏысхьэ.

Сыт Уи илъащэр? жиӏэ мыгъуэ зи сэлыхьмэ хъарзынэ-тӏэ? Ди лъапсэм псиригъэжыхьыжауэ фӏэщӏэ? Сыт Э, Си гушыӏэрэ? пхъур хъарзынэу дэкӏуащ, унагъуэфӏ изэгъащ жысӏэти, мыдрейр къытхыхьащ Тхьэ. Сыт тӏэ къывищӏэр апхуэдизу? Абы имыщӏэ щыӏэ? Абы имыщӏэ щыӏэ, и нэ хъурей хъужауэ. Алыхь узгуигъэудынщи, уигъэлӏэн абы къоплъурэ. Илъэс къэсыхункӏэ. Си къуэм зы мыхуэдэ цӏыкӏуу И пщэдакъэм дей дэс илъэс къэс шубэ къысхуэщэху. Илъэс къэс шубэ къэзыщэху щыӏэ на? Ауэ дэ хэт зылъэгъуар? Э, шубэ зэ къэпщэхуа пэж дыдэ. игъащӏэ псокӏэ пщыгъын хуейуэ. Пэж дыдэу жаӏэ. сымылъэгъуа сэ Гъавэм икӏи шубэ зэи слъэгъуа зэхэзмыха уэ дэ. Иджы жиӏэр-щэ? Зым зы къахуэщэхум уэ.
Иджы жиӏэр-щэ? Согъэщӏагъуэри, Къызгурыӏуакъым сэ, зэрызгъэщӏэгъуэн дэ хуэдэми. Маршынэ къысхуэщэху жи, псори исщ. Дау къыпщыхъура? Цӏыхубзыр машинэ имысми хъунуӏэ? Хъунэ, дэ сыт абы маршынэкӏэ ищӏэну? Яшэ къашэж лэжьапӏэ. Нтӏэ. Хьэ-хьей, напэншэ ӏей мыгъуэм ар. Накӏуэ, уэзгъэцӏыхун дыдейхэр. Си нысэ цӏыкӏур уэзгъэцӏыхунщ. Накӏуэ, накӏуэ.
Бэ, э, мы уи э, сумкӏэр Хьэлъэпсыбэмпӏащ. къызыщумыгъэгъупщэ.
Икӏи сумкӏи сымыщӏэж. Накӏуэ, накӏуэ. Накӏуэ, мыдэ плъагъун абы и нитӏыр хъурей хъужауэ зэрыбзаджэр.